muli bwanji owonera nonse takulandirani ku pkp channel chichewa muli ndine pasha afinda lero tili ndi mlendo apostle jones kapindu muli bwanji apostle jones ndili bwino kaya inu a pasha zikomo kuti inuyo muzikhala apostle chinachitika ndi chani mukawerenga m'malemba mupeza kuti mneneri aliyense amakhala ndi apostle mukawerenga yesu khristu anali ndi ma apostles ake asanu ndi awiri mukawerenga yohane mbatizi mmalemba anali ndi ma apostles ake a, a, um, eh, eh, eh, khumi ndi awiri mukawerenga naye paulo anali ndi ma apostles ake titus em, eh, timothy ndi ena otero mukawerenga pa 2 timoteyo 1 verse 6 mukumva kuti eh, mukumva paulo akunena kuti u, eh, eh, anamusanjika manja eh, timothy kuti akhale mtumwi wake
tsopano apostle jones pamene patu mwanena kuti yesu khristu anali ndi apostle ake yohane mbatizi anali ndi apostle ake paulo anali ndi apostle ake nanga inuyo ndi apostle a ndani Ineyo ndine apostle wa mneneri Kacou Philippe, amene Yesu Khristu wamutumiza mu kam'badwo kano. Tsopano Kacou Philippe mwamutchulayo ameneyi ndi ndani kwenikweni?
Kacou Philippe ndi mneneri amene Ambuye Yesu Khristu wamutumiza mu kam'badwo kuno kuti apereke chipulumutso kwa anthu amene ali moyo mu tsiku la lero. Moti Kacou Philippe ndi mneneri monga ngati Yesu mneneri monga ngati mose mneneri monga ngati yohane mbatizi mneneri monga ngati eh, mose mneneri monga ngati nowa mneneri monga ngati ezekiele ndi danieli ndiye mudziwa mu- muona kuti aneneri amene ndawatchulawa mulungu adawatumiza mu nthawi yawo imene iwo anali moyo kuti akapulumutse anthu a nthawi yawo im- nthawi imeneyoyo ndiyenso lero mulungu watumiza mneneri kacou philippe kuti apulumutse anthu a kam'badwo kano amene ali moyo lero kuti aliyense amene akhulupirire uthenga umene wabweretsa kacou philippe iyeyo akhale ndi moyo wosatha zikomo kwambiri apostle jones chifukwa cha yankho imeneyo pamene panso pamene mwafotokoza za- za kacou philippe mwanenanso kuti kacou philippe anabwera kuti az- azapulumutse anthu mu kam'badwo kuno kodi munthu angapulumuke bwanji kwenikweni
munthu angapulumuke pamene iye wasata mneneri wa nthawi yake funso limenelo limene mwandifunsali mwandifunsa kuti kodi munthu angapulumuke bwanji Yeah. ndiye ndingafunse kuti nga- ndingakufunseninso inuyo kuti kodi anthu a nthawi ya nowa anapulumuka bwanji anthu a nthawi- a nthawi ya nowa mukawerenga m'malemba anapulumuka pokhapokha atatsata mneneri Nowa. Kodi anthu a nthawi ya Mose anapulumuka bwanji? Anthu a nthawi ya Mose anapulumuka potsata mneneri Nowa, eh, potsata mneneri Mose. Kodi anthu a nthawi ya Yoswa anapulumuka bwanji? Anthu a nthawi ya Yoswa adapulumuka potsata mneneri Yoswa. Kodi anthu a nthawi ya eh, a Yesaya anapulumuka bwanji? Anapulu- Anapulumuka iwo potsata mneneri Yesaya. Nanga mu nthawi ya Jeremaya, anthu a nthawi ya Jeremaya anapulumuka potsata mneneri Jeremaya. Anthu a nthawi ya Daniele anapulumuka posata mneneri Daniele. Anthu a nthawi ya Yohane Mbatizi anapulumuka posata mneneri Yohane Mbatizi. Nde muona kuti mu kam'badwo kalikonse Mulungu akutumiza mneneri wa moyo kwa anthu a moyo. Ndipo anthu a nthawi ya Mose sakananena kuti ife tisata uthenga wa Nowa. Chifukwa Nowa anali anali mneneri ndi uthenga wake wa nthawi yake. Ndipo pa nthawi ya Mose pamene ah, Mu- Mu- Mulungu adafu- ana- adafuna kupulumutsa ah, ana ake, adatumiza mneneri Mose kuti akawa- akawapulumutse iwo amene anali moyo mu nthawi ya Mose. Ndiye pa kam'bado kalikonse tikuona kuti eh, eh, mneneri amatumiza eh, eh, tikuona kuti Mulungu amatumiza mneneri amene angathe kupita ndi uthenga pa dziko lapansi kuti akapulumuse ana a mulungu akam'bado kamenekoko ndiyeno tikuona kuti msiku la lero mulungu watikomera mtima kuti wapereka watipasa mneneri Kacou Filipi ndi uthenga wa mfuwu wa pakati pa usiku iye akukwanirisa mateyu 25 verse 6 kuti yense okhulupirira asatayike koma akhale nawo moyo wosatha ndi mmene ndingayankhire aneneri onsewo amene mwatchulawo ndi a mu baibulo monga ngati yoswe mose onsewo ali m'baibulo nanga kodi munthu sangangopulumuka kungosatira baibulo lokha zimenezi sizinachitikepo ngakhale kumbiri ya baibulo olo ngakhale kumbiri ya chipulumutso muona kuti mukawerenga malemba omwewo eh, eh, pamene nthawi ya mose inafika anthu a nthawi ya mose sanafunikire uthenga wa nowa kuti apulumutsidwe uthenga wa nowa unali ulipo koma iwo sanafunike uthenga wa nowa kuti apulumutsidwe anafunika kuti alandire uthenga atsate uthenga wa mose umene mulungu anampatsa mu nthawi imeneyo ndipo mukuonanso kuti pamene mose anafa Ye- yoswa anabwera koma yoswa sanabwera ndi uthenga wa mose koma mulungu anampatsa uthenga wina yoswa kuti atsogolere nawo ana a israeli ndi mukuona kuti mneneri aliyense m'malemba akabwera sakutenga uthenga wa mneneri wina uthenga umene wakutha kale wa- wa nthawi ya- u- u- u- umene unapita kale kapena uthenga wa mneneri wakufa kale koma akubwera ndi uthenga wake wake mu nthawi imeneyoyo mukuona kuti ngakhale yohane mbatizi anangosiyana pang'onong'ono anakumana ndi ambuye yesu khristu koma yohane mbatizi anali ndi uthenga wake wake ndipo yohane mbatizi atachoka yesu khristu pamene anabwera sanatenge uthenga wa yohane mbatizi kuti apulumutse nawo anthu koma yesu khristu anabwera ndi uthenga wina wachilendo watsopano wa nthawi ya anthu amene iye wakumana nawo ndiye mukuona kuti pa chipulumutso ti- kam'badwo kakabwera sikafunika uthenga wa, wa, wakale wa aneneri ena akale uthenga umenewo umakhala wakale umakhala wopanda ntchito umangotithandiza ife kuti tione kuti kodi chipulumutso cha anthu amapulumuka bwanji kalero Kodi Mulungu amapulumutsa bwanji anthu? Ndiyeno tikawerenga Baibulo ndiye ti- timapeza mmene muja mabuku, buku la Mose, timapeza buku la eh, Yoswa, timapeza buku la Yesaya, timapeza buku la Ye- Jeremaya, timapeza buku la Daniele. Tikuona momwe muja kuti mu nthawi ya Daniele anthu anatsata uthenga wa Daniele. kuti apulumutsidwe. Mu nthawi ya Yesaya, anthu anatsata uthenga wa Yesaya kuti apulumutsidwe. Mu nthawi ya Mose, anthu amatsatira Mose kuti apulumutsidwe. Mu nthawi ya Ezekieli, anthu anatsata Ezekieli kuti apulumutsidwe. Ndiye malemba ti- eh, eh, akunena kuti Yesu Khristu ndi yemweyo samasintha iyayi. Ndiye ngati lero ali Yesu Khristu samasintha, ndiye kutinso lero ayenera kupanga zimene anapanga ndi aneneri kale. Ndiye ngati kalero Yesu Khristu sanabweretse uthenga wakale kuwabweretsera anthu amoyo, ndiye kuti leronso Yesu Khristu zimenezo sangapange. Ndiye lero anthu a lero kuti apulumutsidwe, ayenera uthenga wa nthawi ya lero, ayenera kukhala ndi mneneri wa nthawi ya lero kuti anthuwo amutsate mneneriyo. Ndiye akatsata mneneri ameneyoyo, Ndiye Mulungu awavomereza kuti iwowo ndi ana ake. Koma akakana mneneri ameneyoyo, chotsatira chake chimakhala Gehena, chiweruzo. Ndiye lero chipulumutso chimene chinga, eh, uthenga umene ungapulumutse anthu lero, eh, lero mneneri amene angawapulumutse anthu ndi Kaku Filipi. Kunja kwa uthenga wa Kaku Filipi ndi Gehena, kunja kwa, kwa, kwa, kwa uthenga wa kaku filipi ndi chiweruzo you know ndiye kuti iweyo ukakana mneneri kusata mneneri kaku filipi uziwe kuti ukususana ndi mulungu ndiye ndi mmene mulungu amapangira nthawi zonse mukam'bado kalikonse zikomo kwambiri apostle jones kodi mneneri woona ungamuziwe bwanji pamene pali aneneri ambiri onyenga pa dziko lapansi pano zikomo kwambiri apasha eh, ndi funso la nzeru kwambiri moti eh, anthu ambiri akusokonekera musiku la lero chifukwa chakuti sakudziwa kuti ambiri ndikawafunsa amati nanga tinziwa bwanji kuti kaku filipi ndi mneneri woona upeza kuli aneneri a- akuli anthu ambirimbiri akuzitcha kuti ndi aneneri woona komano anthu kuti azindikire choyambirira mwana wa mulungu kuti uzindikire kodi munthawi imene ndikukhala ineyi monga aliyense pakale panopa akuziwa kuti tikukhala munthawi yosiriza nde aliyense kuti azindikire kuti kodi mu nthawi inoyo kuti ndisate mneneri woona ndipange bwanji kodi ndingapite ndinga- ndingadziwe bwanji kuti mneneri uyu ndi woona kodi ndingamuzindikire bwanji ambiri sakuziwa mmene angachitire chifukwa ambiri malemba sakuwaziwa you know so eh, chimene chimachitika nchokuti Anthu akanakhala kuti malemba amawadziwa komanso akanakhala kuti azitsogoleri awo ama amawaphunzitsa zimene malemba amanena ambiri sakanasochera koma ambiri akusokonekera chifukwa chakuti akuzindikira kuti malemba ananena chakuti koma akulephera kuti Adziwe kuti, Kodi ndingalowere kuti? Kodi njira yoona ndi iti? Njira ya Mulungu ndi iti mu kam'badwo kanoka? Koma mukawerenga Mateyu 24, 24, Ambuye Yesu akuchenjeza. Akunena kuti, Chenjerani ndi aneneri onyenga ndi akhristu onyenga amene adzabwere m'masiku otsiriza. ndipo iwo akazabwera azabwera ndi zozizwisa azabwera ndi zodabwisa azabwera ndi zizindikiro zosiyanasiyana nde iweyo ngati uli mwana wa mulungu choyambirira nchokuti upite ku mateyu 24 24 kuti ukazindikire kuti kodi lero lo aneneri onyenga ndi ati ndiyeno ukapita kumene kujako ukapita pa 24 24 mateyu 24 24 akulongosola kuti aneneri onyenga azabwera ndi kuzodza Kuzoza kumeneko kuzawapangisa kuti azabwe azapange zodabwisa, azapange zozizwisa, azachirise anthu odwala, azapange eh, ma miracle osiyana siyana. Ndi iweyo ngati uli mwana wa Mulungu udabwa kuti koma Ambuye Yesu Khristu anachenjeza kuti masiku osiriza zimene zizidzachitika. Kuli kunja kuna aneneri onyenga achina Bushiri, kuli kunja kuna aneneri onyenga achina Mbewe, kuli kunja kuna aneneri onyenga achina Overton Makuta. kuli kunja kuno m'malawi muno anthu onyenga ambirimbiri amene ali aneneli- aneneri onyenga amene angofuna kuti awadyere anthu ndalama zawo koma ambuye yesu khristu ananena kuti aliyense amene azabwere kuzakukopani inu ndi zozizwisa amene azabwere kuzakukopani inu ndi zodabwisa amene azabwere ndi kuzakukopani inu ndi ma miracles muchenjere naye chifukwa nthu- kuzoza kumeneko kuzakhala munthawi ino yosiriza onani anthu akanakhala kuti akuwerenga malemba sibwenzi akungothamangira kuti bushiri ali kuno anthu onse ali kumeneko Eh, tb joshua ali kuno anthu onse ali kumeneko overton makuta ali kuno anthu onse ali kumenekoko anthu akanaziwa kuti chofunikira ndi cho- cho- cho- chokuchichita ndi chani chifukwa mateyu 20, eh, eh, 24 24 ambuye yesu akuchenjeza koma mateyu 24 verse 27 ambuye yesu akulongosola uti kumene kuzakhale eh, eh, eh, eh, nyama ya freshi m- mphungu zimasonkhana pati pamenepo you know pamene pakhale nyama ya fresh pamene pakhale eh, eh, eh, eh, nyama zosiyanasiyana zimene zimene mphungu ziyenera kugwira zidye chifukwa mukaona mphungu mphungu simadya chinthu cha dzana mphungu simadya chinthu chowola mphungu simadya chinthu chakufa kale mphungu imadya nyama ya fresh mphungu imagwira chinthu cha moyo ndikumajompha chimene chija ndikumadya magazi akutani akuchucha you know ndiye ngati ana ambuye yesu khristu akunena mateyu 24 verse 27 kuti mphungu zidzasonkhana kumene kuli nyama ya fresh nyama ya fresh ana a mulungu sama mu- mulungu samapasa ana ake chakudya cha dzulo kapena cha dzana mulungu amapereka chakudya kwa ana ake chakudya cha lero Ndiye ngati Mulungu, lero, ali Mulungu weniweni yemweyo amene anapereka mana kwa ana a Israeli, amene anapereka Uthenga wa Moyo kwa ana a nthawi ya Yesaya, Yeremiah, eh, eh, eh, Daniele, Ezekiele, Mose, Yoswa, Yesu, Yohane Mbatizi, Zekariah, Paulo, ndi aneneri onse amene Mulungu anatumiza pa dziko lapansi, leronso Mulungu sangawadyetse ana ake malemba akale. Sizingatheke Mulungu kuti lerolo eh, akabwera ndi Baibulo ndi malemba amene anatha kale ntchito ndi nyama imene yadzulo yogonera imene yayamba kununkha chifukwa nyama yogonera yonunkha zimadya you know, ndi eh, eh, amakwangwala you know amakwangwala ndi amene amadya nyama zo- zovunda afisi ndi amene amadya nyama zonani zof- uh, uh, uh, um, eh, uh, uh, zovunda koma ana a mulungu mphungu imadya chakudya cha fresh ndipo mwana wa mulungu amadya uthenga watsopano uthenga umene mulungu wabweretsa kuchokera kwa mngelo kuchokera kumwamba ndiye lero anthu ngati akufuna aziwe kuti kodi wo- mneneri woona weniweni tingamuziwe bwanji choyambirira azindikire kuti aneneri onsewa amene akubwera ndi zodabwisa amene bwerani kuno bwerani kuno mufuna ndalama bwerani kuno mufuna kulemera bwerani kuno mufuna ana bwerani kuno mufuna kukwatiwa bwerani kuno aneneri onsewa ambuye yesu khristu anachenjeza kuti masiku osiriza anthu amenewo azabwera adzakhala aneneri onyenga komano pa 27 akulongosola kuti Padzakhala gulu lina limene lidzakhala mphungu, limene zidzadya Uthenga watsopano, Uthenga wa fresh, you know. Tsopano, kodi mneneri ndi chani? Mneneritu ndi kamwa ya Mulungu. Mneneri si munthu amene amabwera kuzapanga zodabwisa, si munthu amene amabwera kuzapanga zozizwisa, si munthu amene amabwera kuzapanga kuzachulukisa kuzachulukisa anthu ndalama kuti anthu alemere. ayi mneneri ndi pakamwa pamene mulungu amanenera mneneri ndi ndi mulungu mwini muthupi amabwera kuzalowa muthupi ndikumagwiritsa ntchito mulomo wa munthu kutanthauza kuti mulomowo umakhala ndi uthenga munthuyo akamalankhula zimene akulankhulazo umakhala uthenga amakhala mawu a mulungu amene angapereke wa- moyo wosatha mu m'badwo umenewo ndiyeno akati mneneri mneneri ndi olankhulira mulungu ndi olankhulira malo mwa mulungu kodi nanga mneneri popeza onsewa kuti iwo amalankhula ndi mulungu tingamudziwenso bwanji mneneri woona amabwera ndi zinthu four eh? mneneri woona amabwera ndi zinthu zake four choyambirira amabwera ndi atero ambuye chachiwiri amabwera nchokuti kwalembedwa chachitatu amabwera zakuti eh, kwalembedwanso then nambala folo amabwera ndikuti mose anati ine ndikuti paulo anati ine ndikuti yesaya anati ine ndikuti Pa- eh, William Branham anati, Ine ndikuti, ndiye mneneri akabwera, amatha kusintha malemba, kuti mneneri wakuti wakuti anabwera anakuuzani kuti chakuti chakuti ndi chakuti, koma ine ndikunena kuti chakuti chakuti ndi chakuti. Ameneyo ndi ndi mneneri. Mneneri akabwera sabwera ndi Baibulo, ndikuyamba kulalikira anthu uthenga wa Baibulo. Mneneri amayenera abwere ndi uthenga wake wake wa kanthawi kake. mneneri amabwera amafuna amayenera abwere ndi buku lake yesaya amamuziwa bwanji anthu amamuziwa chomwe anabwera ndi buku la chani yesaya mneneri danieli amamuziwa kuti anali mneneri anabwera ndi uthenga wake uli buku lake la danieli yeremiya amamuziwa kuti ndi mneneri anabwera ndi uthenga wake m'buku lake la yeremiya

Mneneri asabwere ndikukuuzani kuti ndabwera ndi Baibulo ili, tiyeni tizisata zimene no- Mose amanena, tiyeni tizisata zimene Yo- Yo- Yesaya amanena, tiyeni tinani eh, eh, eh, tizisata zimene eh, eh, Yesu amanena. Ayi mneneri abwere ndi uthenga wake ndi anene kuti ineyo Mulungu wandilankhula akuti muzichita zakuti, muzipanga izi mwakuti, muzipanga izi mwakuti. Zimene akunenazo zikhale zokuti m'Malemba sizinalembedwemo chifukwa mneneri sakopera uthenga wa munthu wina. Nde lero Mulungu watumiza mneneri Kacou Philippe you know? ndipo Kacou Philippe wabwera ndi uthenga wake mu buku la mneneri Kacou Philippe. buku limeneli lili mu chichewa ndipo aliyense amene akulifuna kuti aone kuti kodi mneneri kacou philippe akuti chani kodi mulungu wamuuza chiyani ku kam'badwo kano kuti ife tichite chifukwa anthu zimene akuchita lerolo m'machalichi zimene akuchita lero m'manyumba mwawo zimene akuchita lero m'makhalidwe awo sizikuyenera zimene mulungu waku- walankhula lero mulungu walankhula kupatsa uthenga wa lero kuti aliyense amene akhulupirire uthenga umene muli m'buku uwu akapulumutsidwe uthenga uwu siwokopera kuchokera m'buku la eh, yesaya kapena jeremaya mneneri aliyense monga jeremaya daniele mose yoswa aliyense anabwera ndi uthenga wake Ndipo Kaku Filipi, kuti muziwe kuti ndi mneneri woona wa Mulungu, wabwera ndi Uthenga Wake, ndipo Uthenga Wake walembedwa ndipo uli m'Bukhu ili, liri Bukhu la mneneri Kaku Filipi. Tsopano, Apostle Jones, kodi zimatheka bwanji kuti Mulungu amayankha aneneri ambiri? onyengawa ngati Overtone Makuta, Mbewe, Bushiri, TB Joshua akayankhula pamene apa. Pamene apa mukunena kuti Kaku Filipi ndiyekhayo amene Mulungu watumiza mu kam'badwe kano?
Chabwino apache, anthu ambiri amathamangira kwa TB Joshua, eh Shepherd Bushiri, Overtone Makuta, Mbewe, Ambiri aneneri onyenga amene ali pa dziko lapansi, Benny Hinn, T.D. Jakes, Leonard Bonnke, onsewa ndi aneneri onyenga koma akuti amapanga zodabwisa. Eh, kodi, kodi sing'anga sapanga zodabwisa? Amapanga.
Ya, tsono ngati sing'anga amapanga zodabwisa, kodi sing'anga amapanga za Mulungu kapena za za Satana? Za Satana.
Ya, tsono si sikusonyeza kuti munthu akamapanga zodabwisa ndikumachitika ndiye kuti munthuyo ngwa Mulungu ayi chifukwa ngu- munthu ngakhale atakhala wonyenga eh, amachitabe zozizwisa zimene zingachitike you know tikuwerenga m'malemba kuti ngakhale nthawi ya mose mulungu anatumiza mneneri yekhayo woona mneneri mose Ndipo munthawi imeneyo anapita ku Ijipiti, Mulungu atampasa uthenga okuti akawatuluse ana a Israyeli kuchokera ku Aigupto. Ndipo Mulungu anampasa mphamvu ya zodabwisa. You know? Ndipo atafika ku Ijipiti, anafuna kuti aonesere mphamvu imene Mulungu anampasa iye kuti akatuluse ana a Israyeli. Koma atamba kupanga zozizwisa, Mose anatulutsa ndodo yake nayiponya pansi nisanduka njoka. Komanso tikuona kuti Farao analinso ndi aneneri ake. Egypt analinso ndi aneneri ake ake chifukwa Egypt amapembedza mafano, anali ndi milungu yosiyanasiyana imene tikudziwa kuti lero ndi ndi ziwanda you know koma. Nawonso aneneri amenewo a Faro, a Farao, anaponya ndodo zawo pansi ndipo zinasanduka njoka. Ndipo mukuona kuti aneneri amenewa akupanga zodabwisa. Koma sizikusonyeza kuti ngati akupanga zodabwisa kuti iwowa ndi aneneri a Mulungu ayi. Ngakhale aneneri a Satana amapanga Zodabwisa ndi chifukwa poyamba paja ndanena kuti Mateyu 24, 24 akunena kuti ku masiku osiriza, osiriza kuzabwera aneneri onyenga amene azapanga zozizwisa ndipo tikuona kuti aneneri amenewa akazabwera azapanga zozizwisa zimenezozo koma sikuti azakhala aneneri a a a aneneri a Mulungu sikuti Mulungu ndi amene azakhala kuti azawatume aneneri amenewawa aneneri amenewa azakhala aneneri a satana aneneri onyenga Monga masiku ano amene mukuoneramu, akina Bushiri, TB Joshua, mmene ndanenera muja kuti ndi aneneri amene akusokoneza dziko lapansi, ndi aneneri amene aku u aku u akutenga anthu kuti akawaponye ku Gehena you know komano eh, mneneri woona akabwera pamatulukanso aneneri onyenga. Muone ngakhale ya, nthawi ya eh, nthawi ya eh, Paulo. You know, Paulo, Mulungu, Yesu Kristu atatulukira kwa iye, anampasa uthenga. Ndipo eh, atumwi atapasidwa uthenga kuti a- akalalikire kuziko lonse lapansi kwa Ayuda, ana a- ana- a- a- anakumana ndi zo- zosusa anakumana ndi aneneri onyenga mukawerenga pa machitidwe chapter 13 verse 6 akukamba kuti kunali munthu wina wake amene amapanga za masenga Ndipo ndi masenga akewo amapanga zinthu zodabwisa. Baibulo limanena kuti zimene akupanga aneneri onyenga ndi masenga. Monga TB Joshua, zimene amapanga TB Joshua, zimene amapanga Shepherd Bushiri, zimene amapanga Overtone Makuta, zimene amapanga Mbewe, zimene amapanga Benny Hinn, onse azineneri pa dziko lapansi amene akudzitcha kuti ndi aneneri a Mulungu, zonse zimene iwo amapanga sizo zodabwisa kuti nza Mulungu iyayi, koma amenewowo pamaso pa Mulungu mukawerenga m'malemba mupeza kuti ndi amasenga. Ndiye muonanso ngakhale mu nthawi ya Daniele kunalinso anthu amasenga amene. Ama King Nebukadineza, eh, Mfumu Nebukadineza, you know, imatha kuwaitana aneneri amene aja kuti abwere azapemphere iye akakhala ndi vuto. Mmene anthu andale akha- akhala ndi mavuto wawo amaitana azineneri amenewa kuti azapempherere kuti zinthu zichitike mu mbali yawo. ndiyeno lero mukuona kuti azineneri onyenga amenewawa mupeza kuti amapezeka ku zipani, amapezeka ku ndale, amapezeka ku china chilichonse chimene chikuchitika pa dziko lapansi, ndipo kumene kuli ndalama ndi kumene iwo amapita. Akaona kuti chipani ichi chili ndi ndalama, tifuna tikapemphere pa msonkhano pawo, amapita ku ndale. Koma muona kuti Mulungu sapanga za ndale. Muona kuti mukawerenga m'Malemba, ndale ndi za Satana, ndipo munthu wa Mulungu sangapange ndale ayi. Munthu wa Mulungu sangakhale wandale. Munthu wa Mulungu sangakhale MP. Munthu wa Mulungu sangakhale president wa dziko. Munthu wa Mulungu sangakhale nduna ya boma. You know? Koma lero, muona kuti anthu a Mulungu ambiri akuthamangira kumakapanga ndale chifukwa ndi kumene kuli ndalama. Anthu ambiri amene akudzitcha kuti a Mulungu amapita m'misonkhano ya ndale kumakapemphera ndi kumapereka, ndi ku, kumalandira chiyani? mphatso kuchokera kumene kujako. Amenewa, onsewa ndi anthu a ndale. Muwapeza amakhala busy kumakagawa chimanga, amakhala busy kumakakhala, kumakagawa zo, zovala, amakhala busy kumakapanga zo. Ntchito ya munthu wa Mulungu ndi kulalikira uthenga umene mneneri wamoyo wa nthawi imeneyoyo wabweretsa. Ndipo, lero, munthu ngati amadzitcha kuti iyeyo ndi m'busa, ngati iye amadzitcha kuti iyeyo ndi mtumwi, ngati amadzitcha kuti iyeyo ndi mlaliki, lero, chimene ayenera kulalikira ndi Uthenga wa Kacou Philippe. Lero, mlaliki amene Mulungu amamuvomereza pamaso Pake, ndi amene akunyamula Uthenga wa Kacou Philippe umene Mulungu watumiza lero. kuti akauze anthu a dziko lapansi kuti apulumutsidwe, akauze anthu a dziko lapansi asiye machimo awo. Koma lero muona ngakhale andale omwe a, a, a, a, a, andale akupita m'matchalichi azibusa azilaliki azitumiki akuti amatumikira mulungu koma andale akafuna kuti awine Akumapita ngakhale m'matchalitchi. Mupeza kupita kutchalitchi, akukuuza kuti, Iyayi, lero mukavotere akuti-akuti. Iyayi, pulezidenti wabwino kuti mumvotere ndi wakuti-wakuti. Muona kuti onsewa amene akunena kuti ndi ana, anthu a Mulunguwa, si anthu a Mulungu, ndi a, a, atumiki a Satana. Chifukwa lero. Ngati iweyo uli mlaliki, ngati iwe uli m'busa lero, ngati iwe uli mtumwi lero, ngati iwe uli mvangeri lero, ngati iwe uli mphunzitsi wa tchalitchi lero, ndiye kuti iweyo ukutenga uthenga wa mneneri Kacou Philippe nukalalikira ku tchalitchi kwako. Ukatero ndiye kuti Mulungu akuvomereza pamaso pake. Ndiye kuti Mulungu asangalala nawe. Koma ngati utenga Uthenga wakale, uthenga wa aneneri amene ali m'manda kale, ndi kumakalalikira anthu ku tchalitchi, ndi kumakawauza kuti tisamagwire ntchito Loweruka, tizipanga zakutizakuti malinga ndi malemba a m'Baibulo, ndiye kuti iweyo ndi mtumiki wa Satana. Ndimene ndikunena kuti anthu onsewa, ngakhale amanena kuti, Oh, ndi Mulungu amene amalankhula nafe, si Mulungu iyayi. Anthu onsewa, amene amalankhula ndi anthu amenewa, ndi Satana, ndi chiwanda. Chifukwa munthu weniweni wa Mulungu sangakalowe ndale. Munthu weniweni wa Mulungu sangakapange zandale, sangakatsate zachuma. Koma munthu wa Mulungu amatenga uthenga wa mneneri wa nthawi yake. Anthu a Mulungu mu nthawi ya Mose anatenga uthenga wa Mose ndikukaulalikira. Anthu a Mulungu mu nthawi ya Yoswa amalalikira uthenga wa mneneri Yoswa osakhala wa Mose. Anthu a Mulungu mu nthawi ya Yeremaya amanyamula uthenga wa Yeremaya ndikumalalikira, osakhala uthenga wa Mose. Anthu a Mulungu mu nthawi ya Yeremiya amanyamula uthenga wa Yeremiya ndikumakawuza anthu kuti Mulungu akuti lero mwakuti, akuti lero mwakuti, uthenga wa Yeremiya. Ndipo lero, limene ndikulankhula lero, ngati munthu ali munthu wa Mulungu, satenga uthenga. wakale satenga uthenga wa Yesu, satenga uthenga wa em, em, em, wa Mose, satenga uthenga wakale nakalalikira anthu mchalichi mwawo, koma atenga uthenga wa mneneri Kacou Philippe chifukwa ndi uthenga wa anthu amoyo msiku la lero, uthenga wokuti anthu apeze nawo moyo wosatha. Lero anthu ali ndi mafoni, lero anthu ali ndi makompyuta, lero anthu ndi ma, ali ndi matelevishoni, lero anthu ali ndi magalimoto. Kale zimenezo kulibe. Ma, machimo amene ali m'mafoni simungawapeze m'Baibulo. Machimo amene ali pa matelevishoni simungawapeze m'Baibulo. Ndiye lero Mulungu watumiza Kacou Philippe kuti akuuzeni tchimo la lero kuti inu mukapulumutsidwe nalo. Ndimene ndinganene. Zikomo kwambiri Apostle Jones. Malemba amanena zokuti Yesu Khristu ndi kuwala kwa pa dziko lapansi. Tsopano mukunena bwanji kuti anthu apulumuke ayenera kumutsatira Kacou Philippe? Ndi zoona, Malemba amanena kuti Yesu Khristu ndi kuwala kwa dziko lapansi. Koma kodi Yesu Khristu m'mene ankanena zimenezizi ankanena ankanena chifukwa chiyani? Yesu Khristu amanena zimenezi akuyenda ali ndi moyo ndipo amalankhula zimenezi kwa anthu amoyo a nthawi yake moti mmene amayenda iye ku galileya mmene amayenda iye ku yorodani amawuza anthu kuti ine ndi kuwala kwa dziko lapansi ndipo kusonyeza kuti pa nthawi imene yesu khristu anali pa dziko lapansi iyeyo anali kuwala kwa dziko lapansi koma yesu khristu sanabwere yesu khristu sanali kuwala kwa dziko lapansi lero yesu khristu sali kuwala kwa dziko lapansi kuwala kwa dziko lapansi ndi mneneri wa moyo wa nthawi imene anthu akukhalayo ndi amene amakhala kuwala kwa dziko lapansi kuwala kwa dziko lapansi mu nthawi ya mose anali mose kuwala kwa dziko lapansi mu nthawi ya nowa anali nowa kuwala kwa dziko lapansi mu nthawi ya yeremiya anali yeremiya Kuwala kwa dziko lapansi mu nthawi ya Yohane Mbatizi anali Yohane Mbatizi. Ndipo atabwera Yesu Khristu pa dziko lapansi, Yesu Khristu anakhala kuwala kwa dziko lapansi. Moti aliyense amene anakana Yesu Khristu, aliyense amene anakana mneneri wa nthawi yake amene Mulungu anamutumiza, Mu nthawi imeneyoyo anakana Kuwala kwa tsiku limenelolo. Ndipo, lero, ife sitinganene kuti Yesu Khristu ndi Kuwala kwa tsiku la, uh, uh, kwa tsiku la lero. You know? Yesu Khristu lero sali Kuwala kwa dziko lapansi. Kuwala kwa dziko lapansi ndi kacou philippe lero chifukwa chipulumutso chimaza ndi mneneri wa nthawi yanu ndipo mneneriyo akabwera kuwala kwa mulungu kumene kumakhala mawu a mulungu kumakhala kukuwalira dziko lonse lapansi ndipo iye amakhala kuwala ndi kuunika kwa dziko lapansi mukawerenga pa yohane 5 vesi 35 yesu khristu akunena kuti yohane mbatizi anali kuyaka ndi kuwala kochuluka kwa nthawi yake waona mmene yohane mbatizi anali kuyaka ndi kuwalisisa kwa nthawi yake ndipo pa nthawi imeneyo pamene yohane mbatizi anali pa dziko lapansi yesu sanali kuwala yesu khristu akunena pamenepapa kuti mu nthawi ya yohane mbatizi yohane mbatizi anali kuwala you know ndiye mukaona ngakhale yesu khristu akulankhula pa pa yohane 8 verse 12 akunena kuti ine yesu khristu ine ndine kuwala kwa dziko lapansi you know akuwauza anthu amene iyeyo akumumva Akuwauza iwowo kuti, Musandikane ine, chifukwa anthuwa amanena kuti, Mose ndiye mneneri wathu, Yesaya ndiye mneneri wathu, Ye, Yeremiya ndiye mneneri wathu, Daniele mneneri wathu. Iwe Yesu sitikukufuna. Ndiwe mwana wobadwa mucheni, munthu wobadwa mu chigololo. You know? Anamukana Yesu. Ndipo Yesu amawauza kuti, Ineyo lero, ngakhale mukundinena choncho, Ineyo lero ndi Kuwala kwa dziko lapansi. Mose si kuwala kwa dziko lapansi. Ndipo lero, pamene ife takhala lero, Kuwala kwa dziko lapansi lero ndi mneneri wa moyo wa lero amene kali, ka- ali, amene ali Kacou Philippe. Kacou Philippe ndi mneneri yekhayo amene Mulungu wamutumiza mu kam'badwo kano kuti akhale kuwala kuti aliyense amene ali mwana wa Mulungu, aliyense amene akufuna chipulumutso mu tsiku la lero alandire kuwala kumeneko Kudzera mu uthenga wake umene iye mu- au- a- akulalikira uthenga wa mfuwu wa pakati pa usiku you know ndeno mukaona kuti yesu khristu akunena kuti aliyense amene andikana ine akhala mu mdima koma aliyense amene alandira ine iyeyo alandira kuwala kwa iye amene anandituma ine ndipo iye amene anamtuma yesu khristu ndi amene lero watuma Kacou Philippe you know ndipo yesu khristu akunena pa eh, mateyu 9 verse 5 akunena kuti ineyo as long as i am in, this, in the world i am the light of the world as long as i am the light uh, uh, uh, i am in the world i am the light of the world tuna kuti ineyo ngati ndili pa, pa, pa dziko lapansi ineyo ndine, ndine kuwala kwa dziko lapansi you know yesu khristu anali kuwala kwa dziko lapansi ndipo akuwauza kuti ine ndikachoka kubwera mneneri wina kubwera wina amene ine ndikamutume ameneyo azakhala kuwala kwa dziko lapansi mwaona ndi kuwala kwa dziko lapansi ndi mneneri wamoyo mu nthawi imene inu mukukhala mukawerenga machitidwe 13 verse 47 48 to 47 akunena malemba akunena kuti ine ndakupasa iwe amene ali mulungu akulankhula ndi paulo akulankhula ndi paulo kuti ine ndakupasa iwe kuti ukhale chipulumuso ndi kuwala kwa anthu a mitundu nthawi imene paulo anali moyo anali chipulumuso ndi kuwala kwa anthu a mitundu ndipo lero zipembedzo zikuphunzitsa anthu kuti kuwala ndi yesu koma yesu anatumizidwa mu kam'badwo kake kamene iye ana, a- anatumizidwa ndipo uthenga wake unali wachipulumuso mu kam'badwo kake kamene iye anatumi, a- anatumizidwa mukawerenga machitidwe 13 verse 47 48 to 47 akunena malemba akunena kuti Ine ndakupatsa iwe, amene ali Mulungu akulankhula ndi Paulo, akulankhula ndi Paulo kuti ine ndakupatsa iwe kuti ukhale chipulumutso ndi kuwala kwa anthu a mitundu. Nthawi imene Paulo anali moyo, anali chipulumutso ndi kuwala kwa anthu a mitundu. Ndipo lero zipembedzo zikuphunzitsa anthu kuti kuwala ndi Yesu, koma Yesu anatumizidwa mu kam'badwo Kake kamene Iye ana a anatumizidwa. Ndipo Uthenga Wake unali wa chipulumutso mu kam'badwo Kake kamene Iye anatumi, a, anatumizidwa. Lero, kuwala kwa tsiku, kwa dziko la lero, si Paulo iyayi. Chifukwa Paulo anapita. Kuwala kwa tsiku la lero, si Yesu iyayi, chifukwa Yesu sali pa dziko lapansi. Kuwala kwa tsiku la lero, si Yohane M'batizi, chifukwa Yohane M'batizi sali pa dziko lapansi. Kuwala kwa lero ndi mneneri wamoyo wa tsiku la lero amene Mulungu wamutumiza kwa inu kuti mukamukhulupirira nimutsata zimene Iye akunena. Malingana ndi zimene Mulungu wamupasa mu tsiku la lero, inuyo mukapulumusidwe ndi mmene ndingayankhire.
Zikomo kwambiri Apostle Jones Kapinto. Apostle Jones, Kodi mesa chikhulupiriro ndi mu mtima? Kodi munthu sangapulumuke akupita ku church kwake nkumakhala moyo wabwino? Ayi, munthu sangapulumuke akupita kwa- ku church kwake nkumakhala moyo wabwino. Chipulumuso si mu mtima iyayi. chipulumutso ndi mneneri wa nthawi yako chipulumutso ndi kuti chimabwera ndi mneneri mwa uthenga umene mulungu wampasa kuti azalalikire pa dziko lapansi mu nthawi imeneyoyo ndipo ndi anthu amene amanena kuti chipulumutso ndi mu mtima chifukwa chakuti safuna kusata zimene mulungu akutani akufu, a, a, a, akufuna kuti iwo atani asate mukawerenga m'malemba mupeza kuti eh, kunali yunaki wa chiethiopia mukawerenga ku buku la machitidwe ndipo yunaki wa ku ethiopia iye ankawerenga malemba ndipo akuwerenga amawerenga buku la yesaya mneneri yesaya ndipo amawerenga za wina wake pamenepopo ndipo eh, mupeza kuti filipi anapita pafupi naye anayandikana naye ndipo anafunsa kuti kodi ukumva zimene uku- zikulankhulidwa apazi akuti ayi ndingamve bwanji ngati ndingazindikire bwanji ngati wina yake sangandiuze chikuti- chimene chikutanthauza mwaona Yu- yunaki uyu amakhala moyo wabwino anali munthu wabwino amapita ku tchalichi chifukwa siku limene amachokera kuti amachokera ku tchalichi ku yerusalemu komano chipulumutso chinali chisanampeze iye anali asanapulumuke anali munthu wa tchalichi anali munthu wa chipembedzo ndiye funso limene mwafunsa inuwo muku- muku- mukufunsa kuti kodi munthu wa chipembedzo sanga- sangapulumuke Munthu wachipembedzo sangapulumuke chifukwa Mulungu sa, sapulumusa munthu wachipembedzo. Mukuona ndani uyu amene ndikuti eh, Ethiopia eh, yunaki wa Ethiopia-yu kuti pamene eh, eh, Filipi anampasa uthenga anafuna kuti abatizidwe anati ndaona madzi apo kuti chingandiletse ine ndibatizidwe ndi chani ndipo nkuona kuti yunaki uja anapita kutani kukabatizidwa kodi yunaki uja akanakhala kuti sanabatizidwe ndi filipi akanapulumuka kodi lero tikanadziwa kuti yunaki uja analandira uthenga wina chifukwa chakuti chipulumuso iye uja yunaki uja anali wachani anali wachipembezo chipembezo sichimapulumusa munthu mulungu salabadira munthu wachipembezo koma chipulumuso chimabwera mu kam'badwo kamene iwe uli moyo pamene mulungu atumiza mneneri ndi uthenga wa nthawi imeneyoyo kuti iwe usate uthengawo kuti ukapulumusidwe tikawerenga mumachitidwe chapter 10 tikupezeka kuti eh, eh, tikupeza kuti kuli konaliyasi kumene kujako ndipo konaliyasi tikumva kuti anali munthu wabwino kwambiri ndipo munthu anali mu- munthu osakonda machimo munthu amapereka zopereka amathandiza anthu osauka ama- amathandiza anthu ovutika koma tikupezeka kuti iye uja ango- anangokhala munthu wachipembedzo munthu wabwino omangopita ku tchalichi ndi kusamamwa mowa kumasasuta fodya kusamapanga zigololo kusama- kusama- kusamapanga china chilichonse cholakwika anangokhala munthu wabwino kumathandiza anthu ola- o- o- o- o- o- eh, anthu osauka komano chipulumutso iye uja chinali chisanampeze koma Mulu- mulungu ataona kuti munthu uja amafunisisa kupulumuka ndipo amakhala moyo okuti akufuna kupulumuka amapemphera nthawi zonse kuti apulumuke mulungu sanamuuze kuti wapulumuka koma anampasa mngelo anamtumizira mngelo kuti akalankhule ndi cornelius ndipo mngelo uja atafika kwa cornelius kuti anapanga chiyani kodi mngelo uja tikumva kuti anampasa cornelius uthenga Iyayi. Baibulo likunena kuti mngelowo anamuuza Koneliyasi kuti, Tumiza munthu apite akaitane munthu otchedwa Peter, Petulo, you know, ku Yerusalemu. Ndipo ameneyo akabwera, a- ameneyo ndi amene ali ndi mawu a moyo osatha. osatha. Mwaona? Mngeloyo kodi analibe mphamvu yokuti ampase a- anene kuti Mulungu wakupulumutsa? Ah, you know akanatha kunena kuti mulungu wakupulumusa mulungu wanitumiza ndikuchita mngelo kuchokera pamaso pa mulungu mulungu wakupulumusa usadandaule mapemphero ako amveka mwakuti mwakuti koma tikumva kuti mngelo anamuuza koneliyasi kuti mapemphero ako ndi zopereka zako zonse umapereka ndi ntchito zako zonse zavomerezedwa pamaso pa mulungu ndipo mulungu akufuna akufuna kuti ampulumuse koneliyasi ndipo anamuuza kuti tumiza anthu apite ku yerusalemu akamutenge peter petulo you know ameneyo ndi amene anali ndi mawu a moyo wosatha ndipo koneliyasi atalankhula ndi mngelo uja koneliyasi sanapange matama chifukwa akanakhala ngati anthu amasiku aku- a- a- alerowa akangoti mngelo wabwera amati basi ndiineyo basi ndekuti ndi mneneri akangoti mngelo wachita ichi emakuti akangomva liwu likulankhula basi iwo amazitukumula koma tikuona koneliyasi ananyamuka ndikukayitana munthu amene anali ndi makiyi chifukwa pitala anapasidwa makiyi akumwamba, a Ufumu wa Kumwamba, pa Mateyu 16 vesi 18 adapatsidwa makiyi akumwamba, ndipo mngelo uyuyu kuzokuziona anachokera pamaso pa Mulungu, sanaphwanye malemba chifukwa mngelo saphwanya malemba, ndipo mngeloyu ndi wotsimikiziridwa chifukwa atabwera anamusonyeza Korneliyasi kwa peter amene ali ndi chani makiyi mwaona ndiye tikuona kuti munthu kuti apulumusidwe si chipembedzo iyayo ngati wa ccap iyeyo akuziwa kuti iyeyo eh, amakonda mulungu iyeyo amapembeza mulungu iyeyo Ndi munthu wabwino kwambiri. Ndiyeno lero, pamene iye wamva uthenga wa Kacou Philippe, pamene iye wamva kuti kuli mneneri Kacou Philippe, mtima wake supuma. Iyeyo asakasaka mpakana apeze pamene pali uthenga wa Kacou Philippe, kuti awerenge, kuti aone kuti kodi mneneri Kacou Philippeyi akuti kwenikweni chiyani. Kodi Mulungu uyu ngati iye akuti watumiza wa- wamutuma Mulungu mu siku la lero ndi uthenga wa siku la lero, kodi uthenga wa siku la lerowu ukuti chani? Chifukwa uthenga wa siku la lero sikulalikira Baibulo. Uthenga wa siku la lero sikulalikira za Yesu. Uthenga wa siku la lero sikulalikira uthenga wa nthawi ya Yesaya. Uthenga wa tsiku la lero sikulalikira uthenga wa nthawi ya Mose, wa nthawi ya Yeremiya, wa nthawi ya Ezekiele, wa nthawi ya Zekeraya, wa nthawi ya William Branham, ya nthawi ya Wi- U- Martin Luther o kapena eh, eh, John Wesley. Eh, Lero ndi nthawi yolalikira uthenga wina watsopano wa nthawi inoyo. Ndi mwana wa Mulungu aliyense amene akusakasaka choonadi Ameneyo akhala ndi chidwi ndi kuona kuti kodi ine ndipange bwanji? Kodi ineyo, kodi ndingapange bwanji? Kodi Kacou Philippe ameneyi sinamve dzina limeneliya? Kodi ndipange bwanji? Mwana wa Mulungu lero sapita kwa abusa ake kukafunsa kuti ndamva za Kacou Philippe. Sapita kwa abusa ake kukafu- kukafunsa kuti ndamva ndamva kuti kuli uthenga wina wake inu mukuti nazo bwanji? Mwana wa Mulungu akamva uthenga sapita kukafunsa kwa munthu wina. Mulungu amalankhula naye mu mtima mwake ndi uthenga umene wafikapo. you know ndeno lero anthu wachipembedzo amene amachita zabwino amachita ntchito zabwino amene amapitabe kumachalichi kwawo kumapitabe amenewo lero azopita kupembedza satana
zikomo kwambiri apostle jones kodi omvera amene akhudzidwa lero apange chiyani pamene amva za mneneri Kacou Philippe lero Aliyense amene wamva za mneneri Kacou Philippe ndipo wakhuzidwa you know, iyeyo ngati ali wachipembezo ayenera asiye kupita ku chipembezo kumene iye amapita chifukwa lero tchimo la lero ndikupita kuchikatolika chiprotestanti chievanjeliko chibranamu chisilamu Chiyuda, Chibuda, Chihindu, lero tchimo ndikupita ndikumakalowa mmaka- mmakachisi amene wawa lero Kacou Philippe akulongosola kuti makachi- ma- ma- machalichi amenewa makachisi amene wawa misikiti imene iyi you know, ndi ya ndi ya satana ndipo ngati iwe ukalowa mu mpingo wa katolika ukalowa mu mpingo wa chiprotestanti evangeliko chibranamisti ndipo ngati iwe lero ukalowa mu msikiti wa chisilamu kapena ukalowa mu kachisi wa chihindu kapena e, chibuda kapena kukalowa mu sunagoge wa chiyuda uziwe kuti kumeneko ukapembezako satana uthenga wa Kacou Philippe ukunena kuti mutuluke mulungu akunena kuti lero kuti iweyo ukhale opembeza iye, kuti iye adziwe iwe akuwerengere kuti ukumpembeza iyeyo, uyenera kutuluka ku makachisi amene wawa. Iwe uyenera kutuluka ku maloji amene wawa. Nukapita, nukasata mneneri. Chifukwa ukawerenga m'Baibulo, ana a Mulungu mu nthawi ya Nowa amasata mneneri Nowa. Samasata chalichi. Ana a Mulungu mu nthawi ya Mose amasata mneneri Mose wa moyo wa nthawi yawo, sanasate machalichi. Anatuluka m'machalichi mwawo. Ana a Mulungu mu nthawi ya Yoswa sanasate machalichi, anatuluka m'machalichi ndikusata mneneri Yoswa. Ana a Mulungu mu nthawi ina iliyonse imene mneneri anatumizidwa ndi mulungu anatuluka m'makachisi mwawo amatulu- anatuluka anatuluka mzipembezo mwawo nasata munthu amene anali ndi mawu a moyo wosatha ukawerenga malemba mutenge baibulo lanu muona mukawerenga buku ndi buku chaputala ndi chaputala mupeza kuti anthu amene anapulumusidwa mu nthawi imeneyoyo ya yesaya ndi amene anasata yesaya Yense amene anasala, anakana Yesaya, amene anakana mneneri amene Mulungu anamutumiza mu nthawi yake, ameneyo anali mwana wa Satana. Ndipo lero Mulungu sanasinthe. Yesu ndi yemweyo lero ndi mawa ndi mibado imene ili mkuza ndipo Yesu samasintha. Ndipo lero, ngati iwe, Mulungu lero wakutumizira mneneri Kacou Philippe, a Mulungu akunena kuti utuluke mzipembezo zimenezozo, nusata mneneri wako amene ali ndi uthenga, umene Mulungu wampasa kuti inuyo muwerenge nimudziwe kuti kodi lero tichite chiyani. Kodi lero, amene akulera, akapita kumwamba? Kodi lero amene akupanga ndale akapita kumwamba? Kodi lero amene aku am, eh, amakonda masewera a mpira akapita kumwamba? Kodi lero amene amakonda kupita ku nyanja kumakasambira ku nyanja akapita kumwamba? Kodi ndi ana a Mulungu? Zonsezo zikukambidwa m'buku la Kacou Philippe. Nde lero ngati wina wokhuzidwa alembe atilembere meseji ndi manambala amene ali pansiwo kuti you know alumikizane ndi anthu amene angathe kuwathandiza alumikizane ndi anthu amene angathe kuwapasa uthenga wa Kacou Philippe kuti muwerenge nokha komanso uthenga wa Kacou Philippe uli mu foni you know nde mutha kupanga download mu foni yanu ya android kapena ya apple you know ndi kus- kuona kuti mneneri Kacou Philippe akuti chani you know uthenga umenewu ndi waulere you know uli mmafoni mutha kupanga download mu kompyuta mwanu mutha amene mulibe mafoni mutha kufunsa buku kuti tikutumizireni buku zonsezi zimene inuyo muyenera kuchita mu kam'badwo kunoko zalembedwa mukambuku kume- ka- kamenekaka ndipo inu ngati mwakhulupirira muyenera kulandira ubatizo wakubwezera restitution Chifukwa mneneri aliyense akabwera, amabwera ndi uthenga wake. Mneneri aliyense akabwera, amabwera ndi ubatizo wa Uthenga umenewowo, chifukwa ubatizo ndilo khomo lolowera mu Ufumu wa Mulungu wa kam'badwo kano. Ndipo, lero, amene akhuzidwa, akapanga zimenezizi, athandizidwa mokwanira, ndi mmene ndinganene. Zikomo kwambiri, Apostle Jones. Zikomo. owonera nonse pano ndi pamapeto pa pulogalamu yathu zikomo kwambiri pokhala nafe kuyambira pamayambiriro mpaka na pamapeto tidzakumananso pa pulogalamu ina munali ndine pasha afinda mpaka na nthawi ina bayi
official application ya mneneri kaku filipi pa android ndi iphone zithunzi ndi makanema nyimbo ndi maulaliki mauthenga onse a mneneri kaku filipi mu pologalamu imodzi yaulere inu mumakonda mulungu inu mukufunafuna chipulumutso kaya ndinu achipembedzo chiti pologalamu iyi prophet kaku filipi official ndi ya inuyo

Kangadye manja aba chipembezo chachi pologalamu jija prophet kakuphiri official media dye manja.